nke onye chiri na zero achọrọ m ka- achọrọ m ka ị mata taa na ife niile abụrọkwa ekpere oku ka ekesịa na anyị nye anyị akọ na uche kesịa ife niile ga-adụ- ga-enyere anyị aka maka inweta onwe anyị ife niile abụla ekpere maka ndị na-eji etigbusi onwe ha na ị chọrọ ego i kpegide ekpere January to December nwerọ ahịa ị kpọba na ọya na-aya gị ị kwesịrị ije ụlọ ọgwụ ị na-ekpe ekpere ma chukwu ekeena ka ị ga-esi wee nyere onwe gị aka ụfọdụ amaghị ihe ekpere pụtara ekpere bụ ịkọsara chukwu ihe ị chọrọ i gezie ntị ụdị akọnuche ahụ o nyere gị na chukwu ga-esitezi na akọnuche ahụ o nyere gị wee gbaziere gị ụzọ ihe ị ga-eme maka na o kesịrị gị ndị a niile ị ga-eme nọọ ịgbaziri gị ụzọ ka ị ga-esi wee mie na ka ọ na-adụ mma mgbe ụfọdụ ị fụ ndị ọcha ha pụọ o nwere ike ha apụọ na ebe sara mbara ma ọ bụ n'okpuru ukwu osisi jee ebe anya ikuku a na-efe ha n'arụ ma mmadụ asị gị na ka o jee nara fresh air iche ihe ọ na-eji ihe ahụ ka o nwere ike ị nọ ebe ahụ ofu ihe abata ya n'obi ọ bụrọ mgbe ị na-ekpe ekpere kpe gị na-etori gospel na-eme nke a ka Chukwu ga-esi wee nyere gị aka ihe ekpere pụtara o nwere ife ị na-eme nke nke ị chọrọ ka ka ị ghọta ka ị ga-esi wee mee ọ ịkọsara Chukwu ekpere abụrọ ihe a na-etigbusi onwe gị ị kọsazia chukwu kọsalụ sị chi gị nekwa ihe ị chọ nekwa ihe na-eme na ndụ gị ị relaxzịa ị ga-afụ dịtị na i gezia ntị pay attention ọ ya-esizi na akọ na uche na chukwu ekechara anyị nye anyị akọ na uche ebe o si agwa anyị okwu na akọ na uche ya ka ka ka mmụọ gị ka chukwu ya permitzi mmụọ ahụ so gị wee bịa ụwa o sizie na akọ na uche wee na-ezi gị ozi ahụ ihe ị ga-eme o wee dịrị gị na mma na ọya bụ ọya yaa gị jee ụlọ ọgwụ ọ bụrọ ikpe ekpere o nwee ife mmadụ chọrọ ime ọ na akọ na uche maka na ụfọdụ ụfọdụ ya ahụ ife ị na-eme fasting ị na-atanụ onwe gị afụfụ ị tachaa ya bụ ọya ụfọdụ arụ yaba ha ga-eje ụlọ ọgwụ fe ekpere ekpere mara na na ndị a niile ife ị fụrụ ma ndị a na-agwọ ọya na-agbacha ụkwụ na-eme nke a na ọ n'akọ na uche ka ha si wee mụta ka okike kụziri ha ife niile abụrọ ekpere always pay attention n'akọ na uche gị n'ihe na-eme n'akụkụ gị ị chee echiche banyere ya ị ka iche ekigwere onwe gị ngụwa kpegide ekpere from January to December mana agụụ na-agụ gị maka na i kpechaa ekpere ekpere ihe ị yọrọ chukwu ọ bara gị ime maka na ọ na ọ bara gị ime ihe pay attention ka ị nụ ka chukwu ga-esi wee gbaziere gị ụzọ ife ị ga-eme ị chọrọ ego mana o nwerọ afịa ị kpọba i kpechaa ekpere i je nọọ everyday ị na-eje crusade i jechaa bata i je lahụ ụra ị chọzị ka ego fere efe nyere onwe gị aka na-atụsasị ozi a ka ndị ọzọ mụtakwa ihe na ya mara na ife niile abụrọ ekpere na o nwere ife ndị ụfọdụ ị ga-emere onwe gị nke okenye bụ akọ na uche ya echezina mgbe i chere ka chukwu bịa were ihe a gwa gị nọọ ihe ị ga-echere onwe gị echiche yuzuo akọ na uche chukwu nyere gị were ya wee rụọ ọrụ were akọ na uche gị ghọta na na mmụọ ga-agwa gị okwu site akọ na uche na ọ bụrụ nke mgbe i je America ị fụrụ ebe onye ọcha na-eti na-eje crusade ma ị fụ onye ọcha ọ na-ekpe ekpere na-edisturb ndị neighbour ha ndị niile ya na ha nọ onye ọbụla mara na ọ na-ekpe ekpere mgbe one ka ị fụgoro ya ka a jiri ife na-eme n'akụkụ ebe anyị nọ ma ife anyị na-afụ na-eche echiche were ya na-amụta ife